Salut les amis a man kan an ka video kɛ tilekanfɛla la mais komi mɔgɔ caman ye a laɲini cogo min na donc ko n ka kuma bi yamusa kamara ka livre kan Ma part de vérité donc yamusa ka livre in fɛn fɛn b'a kɔnɔ a kunkun n'a ɲɛɲɛ ni nin video banna i bɛna fɛn caman faamu o la A ka kan bitɔn tɔndenw u k'a dɔn an ka jamana bɛ ka taa taabolo min kan walasa u bɛ se k'a dɔn an ka jamana bɛ ka taa taabolo min kan a ka kan ko ko bɛ an ka jamana politiki ko la a sira fɛ u ka ɲɛ sɔrɔ o la o de la bi an bɛna kuma yamusa kamara ka livre de kan Ma part de vérité bon livre in n'i y'a lajɛ a ka bon dɔɔni yamusa kamara ale kɔni a ye fɛn caman fɔ livre nin kɔnɔ mais yamusa kamara yɛrɛ ale ye an ka sɔrɔdasi jalatigiba kɔrɔ ye jalatigiba min yɛrɛ ni a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la bi nka yanni o cɛ yamusa kamara ale kɔni ale yɛrɛ kɛra an ka finitigiw ka ɲɛmɔgɔba ye donc ni o ye ministre de la défense ye donc a bɛ sɔrɔdasiya ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ nka n'i ye a jateminɛ a ka livre in bɔkun Ma part de vérité o ye k'a jira k'a fɔ a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a ka baara taabolo kɔnɔna la k'a to minisiriya la donc a y'a essayer ka olu ɲɛfɔ walasa ale hakilina ye min ye o kɔnɔna na maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka o faamu cogo min na yamusa kamara hakililajigin na ale tun ye sɔrɔdasiw ka minisiri ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔ ye transition ni o ye furancɛ fanga ye furancɛ fanga min sigira an bara eh, ATT ka fanga darasilen kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ n'o kɛra sanogo fanga wagati donc ale de kun ɲɛsinnen don sɔrɔdasiw ka eh, koɲɛw bɛɛ ɲɛnabɔli ma o wagati kelen kɔnɔna la aw b'a dɔn k'a fɔ ko berewurusiw Donc berewurusiw kɔni ni berevɛriw karila ɲɔgɔn na donc u b'a fɔ min ma ko contre coup d'Etat donc o contre coup d'Etat kɛlen ɛɛ a mɔgɔ fatuta cayara kosɛbɛ kosɛbɛ donc berewurusi sata cayara nka berewurusi minnu sara ɛɛ ɲɛ ma ɲini a ko la donc hali ni a kun ɲinina ka su ninnu dogo donc su ninnu dogocogo o kɔni o wagati o y'a sɔrɔ yamusa kamara de bɛ minisiriya la donc o hukumu de kɔnɔna la bɔ kɛlen a kalama ko su dogora yamusa y'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la o cogo de la donc yamusa y'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la yamusa ko ko bin kɛra ale kan bon komi mali ye sariya kisɛ dɔ ta ni a bɛ f'o ma ko loi d'entente nationale bon o loi d'entente in o de y'a jira k'a fɔ ko ko fɛn fɛn kɛra burudamɛ kɛlɛ wagati la 2012 ko yafa ka kɛ o ma ko jugement kana kɛ o ko la bon faamaw kɔni y'u jija ka sanogo ko fana o fara o kan ye donc de telle sorte que sariya kɔni justice o y'a jira k'a fɔ ko min ye yamusa kamaraw ka kiri ye min ye bérets rouges ka kiri ye ko da tɛna bila o la tuguni anw kɔni ka jamana kɔnɔ donc yamusa dun ale ko ko ale jabajɛlen don ko ale ye kaso jugu kɛ wa k'ale tɔgɔ tiɲɛna ko donc ko le fait que kiri ma bɔ ko o kɔni ko o ye degun belebele y'ale kan donc o de la min bɛ yamusa fɛ yamusa ale y'o sɛbɛn a ka livre kɔnɔ n'i ye livre in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ livre in a y'a tila partie caman caman ye livre in kɔni a bɛ daminɛ ni yamusa yɛrɛ ye jɔn ye donc yamusa a b'a daminɛ fɔlɔ k'a fɔ ale ye yamusa kamara de ye a bangena kabila min na donc a b'a yira k'a fɔ ale ye kabilatigi de ye ale ye maninka de ye danbe b'a la hɔrɔn don wa n'a ni mɔgɔ jɛra a ti janfa fo ka diɲɛ wuli donc a bɛ a ɲɛfɔ ale donna sɔrɔdasiya la cogo min yamusa y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ye ENSUP kalan de kɛ donc ENSUP a ye irisikan kalan k'o ɲɛdɔn fo a kun kɛra irisikan mɛtiri yɛrɛ ye eh, kalanso la an bara yan nka o hukumu kɔnɔna la ko jala yɛrɛ jala kanu sɔrɔdasiya kanu kama ka jamana bɔ nɔgɔ la k'ale y'i engagé armée la donc Yamusa ko k'ale y'i engagé armée la i n'a fɔ volontaire donc soldat donc a donna armée la o cogo la ten donc eh, o hukumu kɔnɔna la Yamusa ko ko ale kɔni y'a ka jalaw sɔrɔ ten ka kalan kɛ ten k'a ka jalaw sɔrɔ jɛlenya kan kɔnɔnajɛya kan a bi mali dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ finitigiya sira fɛ mali degun fɛn fɛn bɛ a armée kɔnɔ yamusa bɛ a ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ nka a kɔni livre fan fɔlɔ kɔni a bɛ kuma ale yɛrɛ yamusa de kan ale ye jɔn ye a donna sɔrɔdasiya la cogo di donc ale yɛrɛ lamɔna cogo min a bɛ kuma fana maninkaya kan maninkaw bara danbe hɔrɔnya ani valeur minnu b'u la donc yamusa a ka livre kɔnɔ a bɛ kuma olu kan kosɛbɛ kosɛbɛ

k'ale ni o de kɛlɛla donc k'ale ni sumeyilu bubɛyi mayiga kɛlɛlen k'o ye janfa siri kɔlɔn sen ale ɲɛ ko ale bɛ se ka bin o kɔnɔ cogo min na ko janfa in k'a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ dɛ ko eh, don dɔ la de nana kɛ ko ale kɔni ko o y'a sɔrɔ ale bɛ eh, minisiriya la donc ko eh, eh, chef d'état major particulier la ATT IBK kɛrɛfɛ ko ale ni sumeyilu bubɛyi mayiga k'olu kɔni nana ɲɔgɔn sɔrɔ eh, kɛnɛ dɔ kan donc ko o kɛnɛ in ko ni IBK tun bɛ baro la hakili falen falen baro ko o hakili falen falen baro in senfɛ kɔni ko a jirala k'a fɔ ko Barkhane ani MINUSMA k'olu b'an bara yan kun min na ja ja ja ko IBK yɛrɛ tun t'o kun dɔn ja ja ja ko sumeyilu bubɛyi mayiga tun t'o kun dɔn ko donc ko sumeyilu bubɛyi mayiga ko o kɔni ye kun dɔ fɔ IBK ye Barkhane ni MINUSMA la anw bara yan ko o tɛ o kun ye pewu k'o tɛ o kun ye ko donc ko le fait que k'ale y'a ɲɛfɔ IBK ɲɛna ko un ko nin cɛ in bɛ ka min f'i ɲɛna tantôt ko nin tɛ kun yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ko nin tɛ a raison ye ko donc ko o de nana ni kɛlɛ ye ale ni eh, Sumeyil Bube Mayiga cɛ ko parce que ko ale ye o latilen ko donc ko parce que ko o Sumeyil Bube Mayiga k'o ka laɲini de tun ye ko ka IBK don bɛrɛ la ka IBK maîtriser k'a don a sagona da fɛ k'o kɛlen na k'o kɔni y'a fɔ mɔgɔw ye ko yamusa kɔni k'ale bɛ yamusa datugu k'ale bɛ yamusa datugu bon a ka fɔ la livre in kɔni n'i y'a jateminɛ a fan tilancɛ bɛɛ bɛ bube de kan ko bube kɔni ko mɔgɔ lankolon don kurutukurutu mɔgɔ don ko Machiavel don tɔgɔ tɛ yen nɛni tɛ yen a ma min fɔ Sumeyil Bube Mayiga ma donc ko nin ko in kɛlen ko bube y'i kali ko fo a k'ale bila kaso la ko mɔgɔw bɛ bube bolo mali cakɛdaw bɛɛ la ani a ɲɛmɔgɔyasow bɛɛ la walasa k'a ka baara kolonw kɛ ko bube ye janfa sirila ale kama ko janfa kun fɔlɔ ko le fait que ale kɛlen ka bube lamaloya tan ko bube kɔni ye ko bɛɛ kɛ sisan ko ka audit wuli ko ka contrôleur wuli ko ka taa ale ka gestion ko ka taa o larawi ministère de la défense la bon a yɛrɛ ka fɔ la ko o kɔni o larawikɛla ninnu olu bɛ na wagati min na ko yan n'o cɛ ko kabiri ala ye mali dan ko mɔgɔ ma deli ka ministère de la défense compte larawi ko ministère de la défense compte ma deli ka larawi ko donc ko nin kɛra o siɲɛ fɔlɔ ye o ka larawi ko n'o tɛ k'o tun ma deli ka larawi k'u y'o fɛsɛfɛsɛ k' o woloma k'o se fo dan na u ma foyi ye yen maintenant le fait que k'u ma fɛn ye yen ko donc ko bube ka sɔrɔ k'a sɔrɔ k' ale tɔgɔ jateminɛ k' o fara béret rouge ko kan o y'a sɔrɔ béret rouge affaire bɛ yen k'o ma ɲɛnabɔ ko donc ko a ye janfa kɛ ko ka fɛɛrɛ kɛ ko ale tɔgɔ fara o kan wa o yɛrɛ la a b'a fɔ ko seerew b'ale la koyi ko secrétaire général kɔrɔ min tun bɛ kuluba ni o ye Tumani Jime Jalo ye k'o y'ale seere ye ko ko ale ma ko non ko nin kana kɛ bon a bɛ sada fana tɔgɔ fɔ a kɔnɔ sada y'an ka cɛkɔrɔba ye an ka bonya bɛ min yɔrɔ ala ka hinɛ a la sada tun ye démocrate ba ye mais a kɔni a bɛ kuma caman fɔ sada ma parce que sada tun bɛ ɲɛmɔgɔya la wagati donc mais o kuma ninnu donc ko sada ma foyi kɛ ale ye donc ko sada tun ye ale ye promotionnaire ye o tɛmɛnlen kɔ ka bɔ yen yamusa a bɛ kuma kosɛbɛ kosɛbɛ livre in kɔnɔ fana janfa in kan donc janfa fɔlɔ ni o kɛra audit ye ko nɔ ma bɔ o la ba kɔni b'a fɔ ko o tun ye Sumeyil Bube ka janfa ye ko maintenant a ye janfa filanan min sɔrɔ ko a kelen' kɛ ko ani karambe donc ko karambe k'o tun ye juge ye donc ko juge min kɔni ye ko n'a tɛ sariya fɔ pɛtu ko juge min bɛ yen ni faamaw sago ani faamaw hami ani fɛn min ka di faama ye ko k'o fɔ ko karambe kɔni ka baara ye o de ye donc a b'a fɔ ko karambe ka ɲɛmɔgɔ k'o tun ye daniel tesuge ye k'o y'i ban ka don kurutukurutukow la k'o y'i ban ka don janfa la ko donc ko o kɔni ko o yɛrɛ y'o kɔlɔlɔ sɔrɔ a b'o mankutu kosɛbɛ ko karambe kɔni k'o tɛ juge ɲɛnama ye bon a b'a ɲɛfɔ ten k'u y'ale tɔgɔ fara berewurusi ko kan ale kɔni tɔgɔ faralen berewurusi ko kan a bɛ sɔrɔ k'i da don berewurusi ko la k'a ɲɛfɔ berewurusi ko a b'a ɲɛfɔ koyi wa a b'a ɲɛfɔ cogo min na a ko eh, yamusa kamara ko ale kɔni ko berewurusi ko ko k'a fɔ ko berewurusi sara ko ale ma bɔ hali a kalama ko parce que ko janfa min senna k'u ye berewuruzi salen ninnu ko papiye de kɛra a la ko k'a kɛ n'a fɔ n'u u taara kɔrɔn fɛ n'u fagara yen ko bon k'ale tun ye minisiri de ye ko sɔrɔdasiya kɔnɔ ko pour que sɔrɔdasi ka taa kɔrɔn fɛ kɛlɛ la ko eh, camp para ɲɛmɔgɔ donc ko o bɛ lisi de kɛ ko n'o ye lisi kɛ ko o bɛ sɔrɔ ka berewuruzi ninnu o de ye berewuruzi tɔgɔ bila ka taa katikaw bara k'o bilala ka taa kati ko n'o o taara katikaw fana mana o lisi sɔrɔ k'olu b'a fɔ k'olu y'o lisi sɔrɔ k'olu bɛ sɔrɔ k'o fara sɔrɔdasi tɔ bɛɛ kan sisan nɔ minnu kan ka taa kɔrɔn fɛ ko n'olu y'o fara sɔrɔdasi tɔ bɛɛ kan minnu kan ka taa kɔrɔn fɛ olu bɛ sɔrɔ k'o bila ka taa état major la ko n'o sera chef d'état major général la ko chef d'état major général bɛ sɔrɔ k'u labɛn k'u don mobiliw kɔnɔ ka musakaw d'u ma ni minɛnw donc u ka sɔrɔ ka taa kɔrɔn fɛ ko n'olu taara kɔrɔn fɛ fana ko kɔrɔn fɛ sɔrɔdasi u taara di min ma ye ko o kɔni o tigi fana mana u minɛ donc k'o fana bɛ papiye kɛ a la ko ale kɔni minisiri ko ale bɛ informer dɔrɔn de ampliation ko nin mɔgɔ hakɛ taara kɔrɔnfɛla la donc a b'a ɲɛfɔ cogo min na ko o dun bɛɛ papiye bɛ yen donc o wagatiw la ko ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen a b'u tɔgɔw sɛbɛn donc ko general Ibrahim Fane donc general umar ndaw general laji musa keita ani general didier dako donc ko olu de kɔni bɛ a ko bɛɛ kalama a yɛrɛ ka fɔ la bon olu dun k'olu ye intouchable de ye parce que olu eh, i b'a jateminɛ jawara eh, cousin o tun ye daw ye o ye an b'a fɔ minnu ma ko baron donc olu tun bɛ IBK kɛrɛfɛ donc olu n'a ɲɔgɔnnaw ko olu ma wele tile si kun cɛ berewurusi ko affaire la yamusa ko k'ale mɔgɔ fɛn fɛn kun kan b'a ɲɛdɔn ko tile si kun cɛ ko mɔgɔ si m'olu wele k'u ɲininka ko a kɛra cogo di ko wa k'a ma dan o dɔrɔn ma dɛ ko don o don ko normalement ko berewurusi minnu sara k'u ma signaler k'u disparula ko alors que camp para kɔnɔna la u bɔra yɔrɔ min na ko don o don de appel bɛ kɛ yen k'a jate minɛ ni turupuw dafalen don ko nka ko don kelen da kelen yen ɲɛmɔgɔ m'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu tɛ appel la ko wa ko ka tɛmɛ ka bɔ yen k'u taara di Didier Dacko min fana ma ko Didier Dacko ko sara tun bɛ taga yen bérets rouges ninnu salen kɔfɛ k'u tun bɛ continuer ka sara ko a ma fɔ don kelen da kelen ko ɛɛ bérets rouges tununna a ko k'u radier ou bien ni effectif ten donc ale kɔni b'o fɔ ten a ka eh, livre kɔnɔ ma part de vérité ko donc ko ale min ye ministre ye dɔrɔn k'ale tɔgɔ kɛ ampliation ye ko mun b'ale sen don o dossier la ni janfa tɛ bon janfa in a b'a fɔ ko journaliste fana a bɛ caman fɔ olu ma ko surtout RFI journaliste parce que ko RFI journaliste dɔ bɛ yen Serge Daniel o kɔni a bɛ caman fɔ fana ma ko o sen bɛ mankutu tiɲɛ na parce que ko kibaruya in ko a b'i n'a fɔ rezo de bɛ Boubèye bolo dɔnku ko ni Boubèye ye fɛn ninnu labɛn a bɛ a di olu ma o journalistew bɛ a nkalon n'a tiɲɛ olu b'a a fɔ de telle sorte que minnu b'a lamɛn u t'a faamu ni tiɲɛ don ou bien ni nkalon don dɔnku ale kɔni k'ale tɔgɔ donna o ko la ten ale binna nin janfa kɔnɔ ten a bɛ o fɔ a minɛna cogo min na fana a bɛ o ɲɛfɔ a k'u nana sɔrɔ a ka so dɔnku u nalen y'a sɔrɔ a ka so u nana a kɔni a nɔfɛ ka taa n'a ye walasa u bɛ se ka a hakilina briser cogo min na donc ko ale minɛlen ko ale ka minɛkun olu ma ɲɛfɔ ale ɲɛna ka ɲɛ ko wa ko Karambé ye eh, a fɔ min ma ko chef d'accusation a minɛkun yɛrɛ ko yɛlɛma yɛlɛmala k'ale yɛrɛ minɛlen to yen donc k'o si ma kɛ ka ɲɛ et puis ko Mali sariya la ko minisiri kɔrɔ i tɛ se ka minɛ i n'a fɔ mɔgɔ gansan ko fo eh, commission spéciale de ka sigi assemblée fɛ donc a bɛ fɔ min ma ko haute cour de justice k'o dɔrɔn de yamaruyalen don ka minisiri kɔrɔw juger ko nka k'ale kɔni minɛna nin cogo la tan k'a sɛ de nin minɛ eh, i n'a fɔ vagabɔn i n'a fɔ zon donc ko mɔgɔ si ma kala don ɲina ka bɛnna ye ko IBK sɔnna o ma donc o kɔni sira fɛ a bɛ jigin Mali justice kan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka a ɲɛfɔ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko comment justice mɔgɔw sɔnna nin ma donc a bɛ jigin justice mɔgɔw kan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc o kɔni a ye o degun sɔrɔ ten a minɛli kɔfɛ livre kɔnɔ Yamoussa a bɛ kuma fana a ye kaso jugu min kɛ kan donc a ko kaso in tun dabɔlen don walasa ka ale hakili de tiɲɛ walasa dɔrɔn ka u ta sara ale la a ye kaso gɛlɛya kɛ ani a taara fo Markala o y'a bila ka taa yen donc a kɔni b'a fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la kaso in tun ka jugu parce que hali dayɔrɔ ɲuman o tun t'a bolo a tun bɛ si lit picot de kan a b'o ɲɛfɔ ko wa ko hali bin minnu tun bɛ kaso kɔnɔ yen ani ɲɛgɛn karilenw ko u ko ko ni olu dilanni ka di a ye ko a yɛrɛ de bɛ se ka o dilan a yɛrɛ ka fɛɛrɛ la wa ko min ye dumuni fana ye ko dumuni fana tun tigɛra a la ko donc k'ale yɛrɛ ka mɔgɔw de tun bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a balo donc ko dumuni fana tun tigɛra a la ale kɔni tora tiriki tɔrɔkɔ ni maɲumatɔ ko la nin cogo la ten tɔ donc a kɔni a b'a ɲɛfɔ cogo min na a sɛgɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ bon a sɛgɛnna a dun ko ko ale ye minisiri de ye donc ko minisiri k'ale bɔra ko in kalama ko béret rouge tununnen k'ale yɛrɛ terikɛ dɔ a poromosiyɔnɛri dɔ ko o denkɛ tun b'a la donc ko o ba kɔni ko kɛlen k'ale tɔgɔ ye eh, zurunaliw kɔnɔ ko ale sen b'a la ko nana ale bara k'ale yɛrɛ ye ko bɛɛ kɛ k'ale ye komisiyɔnw sigi ka fɛn bɛɛ kɛ walasa a bɛ se k'a ɲɛdɔn cogo min na k'ale to minisiriya la donc a b'a ɲɛfɔ cogo min na ko ale ma se ka ɲɛ kɔni sɔrɔ a la cogo si la ko parce que ko eh, minnu tun b'a ɲɛdɔn ko olu kɔni a b'i n'a fɔ eh, olu ale ma se ka se ka olu ɲininka cogo si la donc ale ka komisɔn kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la en tout cas a ka fɔ la a ka livuru kɔnɔ ale kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la cogo si la mais a bɛ jigin karanbe kan kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ jigin bubeyi kan sumeyilu bubeyi mayiga kan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ale yɛrɛ kɔni bolo kɔni bubeyi ye janfa de siri a la bon livre in kɔnɔ fana a tɛ dan o dɔrɔn ma komi na a yɛrɛ bolo a minɛna illégalement donc a bɛ kuma mɔgɔ caman fana kan eh, minnu tun bɛ gouvernement kɔnɔ a wagati la ale tun bolo mɔgɔ minnu kan ka kuma ni olu ma kuma donc a bɛ kuma olu caman kan le fait k'a ye kaso jugu kɛ a bɛ eh, o bɛɛ mɔgɔ ninnu bɛɛ jalaki donc olu bɛɛ kɛ i n'a fɔ olu bɛɛ kɔni kun kan ka se ka ko dɔ kɛ mais o bɛɛ y'i makun ten o bɛɛ y'i da de ten o kan o tɛmɛnlen kɔ ka bɔ yen a kɔni a bɛ kuma fana ani sɔrɔdasiw cɛla kan donc mɔgɔ caman tɔgɔ bɛ livre in kɔnɔ donc sɔrɔdasi ɲumanw sɔrɔdasi kolonw politicien ɲumanw politicien kolonw donc n y'a fɔ cogo min na minnu tun bɛ gouvernement kɔnɔ a bɛ dɔ fɔ dɔw ma donc baciliw b'u ta sɔrɔ a la konatɛw b'u ta sɔrɔ a la mɔgɔ caman b'i ta sɔrɔ a la livre in kɔni kɔnɔ ani sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ caman caman caman caman donc a bɛ kuma caman fɔ olu kan o hukumu kɔnɔna na o clash ninnu bɛɛ kɔfɛ n'i ye livre in yɛrɛ laban yɔrɔ o de nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ni livre in fan bɛɛ ye ni o laban yɔrɔ ni o ye sɔrɔdasiya yɛrɛ ye a bɛ kuma mali armée kan mali armée tiɲɛna cogo di mali armée binna nin dingɛ kɔnɔ cogo di Yamusa ka fɔ la mali armée tiɲɛni daminɛna a mɛnna donc yamusa ka fɔ la mali tiɲɛni armée daminɛna a mɛnna mais mali ye fantandugu de ye moyen ba tɛ mali ye mais mali tun ma labɛn kɛlɛ kama mais a ka fɔ la minɛn misɛnnin minnu tun b'an bolo donc an ye olu tiɲɛ donc an ye olu dɔw détruit pour que ka paix ni politiki bɛn ko o poromosiyɔn kɛ kosɛbɛ donc ale ko k'o tun ye degun o kɛra degun belebeleba y'an kan parce que a b'a fɔ cogo min na hali ko miniw tun bɛ mali bolo bon ko mini ninnu olu tun bɛ se k'an ka kanw n'an ka fɛnw sécuriser mais gɛlɛya fanba yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ mali armée kan yamusa ka fɔ la o fanba fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ o sɔrɔla kɛlɛ binnen an kan a kɛra an kɔnɔ an caman kɔnɔ kɔni n ko an ka armée bolila mais yamusa ka livre in kɔnɔ i bɛ min faamu yamusa ko ko kɛlɛ bɛ bin an kan 2012 wagati min na ko wagati ko y'a sɔrɔ ko sɔrɔdasi minnu bɛ kɔrɔn fɛ ko n'i y'a ta naani naani sɔrɔdasi naani kɔrɔn fɛ ko saba saba o bɛɛ tun ye burudamɛ kɔrɔ ye min donna anw ka armée kɔnɔ intégration sira fɛ donc yamusa ko ko kɛlɛ daminɛlen dɔrɔn ko o trois mille soldats sɔrɔdasi waa saba ko o de bɔra an ka kan kɔnɔ ka yɛlɛma rebɛliw ka fan fɛ Donc ko o sɔrɔdasi waa saba in k'o de y'a to k'an ka kɔrɔnfɛla bɛɛ suurula ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire k'a ma suuru dɛ mais u taara n'u ka minɛnw ani u ka bagaziw ani an ka charw n'an ka grenadew n'an ka marifaw n'an ka magasinw cléw ni fɛn bɛɛ tun b'olu bolo parce que olu dɔw ɲɛmɔgɔw tun b'u la soldatw tun b'u la a bɛɛ tun b'u la donc yamusa ka fɔ la o bɛɛ de suurula ka don rébellion na donc o de y'a to an ka kɔrɔnfɛla binna yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ et puis a ka fɔ la o ma dan o dɔrɔn ma dɛ u taatɔ parce que u b'an dɔn o y'a sɔrɔ u tun bɛ an ka sɔrɔdasiya kɔnɔ niveau bɛɛ la k'a daminɛ sanfɛ fo duguma donc o burudamɛ murutilen ninnu n'olu tun nana n'u tilara ka taa tuguni yamusa ka fɔ la u b'an ka forcew dɔn u b'an ka faiblessew dɔn u b'an dɔn u n'an ye kɛlɛ kɛ a ko yɛrɛ ko kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la yɛrɛ ko bataillon dɔw burudamɛ murutilen bataillon dɔw ye u tɔɲɔgɔnw faga kɛlɛkɛyɔrɔ la yen donc u ka muruti a kun labɛnnen de don donc k'o kɛra tiɲɛni belebeleba ye an kun Bon o tiɲɛni kɔfɛ fana a b'a jira k'a fɔ ko o kɛlen na il fallait que an ka armée kura créer donc k'olu ye mɔgɔw taliw daminɛ bon olu ye mɔgɔ taliw daminɛ ko mais ko o y'a sɔrɔ kɛlɛ tun tiɲɛna an bolo kaban parce que armée tɛ se ka dilan tile kelen ko k'a fɔ k'i ka armée dilan k'i to kɛlɛ kɔnɔ k'o ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ donc le fait que armée dilanni kɛlɛ kɔnɔ k'o ka gɛlɛn k'olu tun bɛ fɛ olu transition wagati k'olu tun taara société américaine dɔw voir i b'a dɔn société privée militairew bɛ yen donc o tun y'u ka stratégie ye k'olu n'u tun ye contrat signer olu tun bɛ na mali dɛmɛ ni kɔmandɔw ni fɛn caman caman caman caman ye mais o contrat ɔ y'a dɔn kɔni faransilakaw bɔra olu kalama donc u ye ko bɛɛ kɛ walasa jɔnkunda ninnu bɛ se ka u sen da o ko kan cogo min na mais ninnu tun jigi bɛ o kan kosɛbɛ kosɛbɛ donc a bɛ o fɔ armée gɛlɛya fana kɔnɔ yamusa bɛ kuma caman fɔ yamusa ko ko mali Directeur technique ministère kɔnɔ ko kelen esansi min bɛ di o ma k'o tɛ di bataillon kelen ma ko donc ko char combat hali k'a fɔ minɛn b'an bolo ko minɛn bɛ se ka san kelen kɛ esansi t'a kɔnɔ juste pour que k'a moteur chauffer k'a garder en forme donc o fana ye gɛlɛya ye gɛlɛya min ye a to kosɛbɛ kosɛbɛ équipement tɛ mɔgɔw tɛ en forme équipement tɛ en condition donc armée tun tɛ yen parce que pratiquement ɲɔgɔn nɛgɛn kuma de tun don minɛn tun t'an bolo foyi tun t'an bolo donc o kɔni tun ye ale ka fɔ ye maintenant a ye jate o ye jateminɛw ye a ye jateminɛ minnu kɛ ani gɛlɛyaw fana bon gɛlɛyaw a ko ko caman kɛra gɛlɛyaw kɔni ko olu ye u se kɛ ko nka ko tant que hakilina tɛ sanfɛ ale ko ko tant que hakilina yɛrɛ ka jamana bɛ don da la n'o ma bɔ président na ko armée tɛ se ka kɛ foyi ye ni jugu sago tɛ donc ko o de o hakilina de ma ye anw ka masakɛ la Donc o hakilina ma y'anw ka masakɛ la hali minnu tun bɛ yen donc ko u nalen min kɛra an ka armée kelen min b'an bolo a bɛ tila ka jigin olu kan kosɛbɛ kosɛbɛ ko parce que ko n'i y'a jateminɛ k'u bɛ fɛn fɛn san ko fɛn fɛn ko k'a fɔ ko FAMa bɛ ka monter en puissance ko FAMa ma monter en puissance Yamusa ko ko FAMa ma monter en puissance ko parce que ko kɛlɛkɛminɛn tɛ FAMa bolo ko min bɛ fɛn fɛn sanna IBK tile kɔnɔ u ka loi d'orientation kɔnɔ k'a bɛɛ ye fini ani samara ani masiriw de ye bon ko pratiquement u y'o saba fo naani san sɔrɔdasi kelen kelen ye san kɔnɔ ko wari bɛɛ bɛ don o de la wari bɛ don o la parce que surɔfɛn bɛ sɔrɔ yen de parce que société bɛ facturer yen de waa naani donc ko wari bɛɛ don o de la ko hali avion k'u ye hélicoptère min san k'u ye avion minnu sanna ko a avion bɛ mɔgɔw ta de donc troupe tactique ka taa n'u ye terrain kan bon ale ka fɔ la o troupe tactique tɛ anw bolo an kan ka min transporter ka taa n'a ye combat kɛyɔrɔ la troupe minnu b'anw bolo ko avion de kan ka ɲini avion minnu bɛ se k'u dɛmɛ kɛlɛ kɔnɔ avion minnu armelen don donc ko an ka mɔgɔw taara avion minnu san faransi fɛ k'u man ɲi a b'o fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ fana a ko ko kɛlɛkɛminɛn spécial dɔw fana tun b'an bolo hali kɛlɛ binnen an kan hali faransi nalen kɔfɛ ko kɛlɛkɛminɛnw k'ale k'olu kun recensélen tɛ k'olu kun dogolen bɛ mali armée bolo irisi minɛnw don a misililamaw don a fɛn camanlamaw don ko mais ko tubabuw ko k'o détruire donc ko olu détruira faransi kama ko parce que k'olu man di faransi ye faransi tɛ fɛ ko anw ka irisi minɛnw utiliser Bon Yamusa dun ka fɔ la ko mali sɔrɔdasi mali sɔrɔdasi formera walasa a bɛ se ka irisi minɛnw de utiliser walasa a bɛ se ka irisi équipementw de utiliser donc k'an ka sɔrɔdasiw b'olu de dɔn u ka maîtrise bɛ olu de kan bon a yɛrɛ ka fɔ la ko hali an ka blindé minnu n' olu tiɲɛnen jɔlen don donc ko olu bɛ se ka dilan a ka fɔ la ko ingénieur ɲumanbaw b'an bolo ko mais ko n'an ma farati k'olu bɛɛ bɛ ka taa retraite la olu bɛɛ ka n'u ka dɔnniyaw bɛ ka sa parce que tout simplement u tɛ opportunité sɔrɔ ka baara kɛ mais a ma dan o dɔrɔn ma dɛ a ko ko an bɛ katikati ko katikati tɛ kɛlɛkɛlan ye ko diɲɛ bɛ wuli i tɛ tubabu ye pick-up kɔnɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ko pick-up tɛ kɛlɛkɛlan ye ko char combat kɔrɔ minnu dɛ i ɲɛ bɛ char combat kɔrɔ minnu na an ka kanw kɔnɔ dɛ ko a bɛɛ bɛ se ka lawuli a 90 pourcent ko pick-up kelen wari bɛ se ka kɛ k'a lawuli ko donc ko a dɔnniya b'an ka sɔrɔsiw la ko a pièces bɛ sɔrɔ ko wa ko eh, a dilanni mécanicienw b'an bolo ko mɔgɔw fɔrɔmelen don donc ale kɔni ka laɲini ye ko nouvelle technologie ni o ye eh, diɲɛ laban subahana mansinw ni subahana fɛnw ye k'an ka an ɲɛsin olu ma ka baara kɛ ni olu y'an ka armée kɔnɔ ani k'an ka irisi minɛnw ɲini minɛn kɔrɔba minnu b'an bolo dɛ n'an bannen don olu ye dɛ k'an k'olu de dilan k'an ka mɔgɔw b'o de dɔn ko wa k'olu de ka efficacité ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ an bɛ ka taa faransi nɔfɛ ka faransi minɛn minnu san ni u ma ɲi u adaptelen tɛ an ka kow la a kɔni a bɛ o ɲɛfɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ tila k' a ɲɛfɔ fana ko bubɛ sumeyilu bubɛ mayiga k'o ye faransi ka agent de ye donc fana o kelen tɛ k'o ye faransi ka agent ye anw bara yan nɔ ani faransi ŋaniya ye min ye an ka jamana kɔnɔ ni anw bɛ tile k'o fɔ a kɔni a b'i da don olu la k'ale to ɲɛmɔgɔya la a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ hali k'a dan ko ale tun bɛna olu tun bɛna kidali minɛ donc k'olu tun bɛna kidali minɛ ko faransi attaché min bɛ u ka ambassade la mali la donc fana ko o de y'ale wele deux heures du matin ko u ye mali armée ka eh, position ye k'u bɛ ka na u bɛna marcher kidali kan u bɛna marcher rebelle kan k'u kana bouger ko n'o tɛ ko n'u bougera o y'a sɔrɔ u tun ye eh, aide dɔ promesse ta mali ye k'u bɛna an dɛmɛ n'o wari ye k'o wari tɛ di donc k'u ko ko n'an bougera k'o wari tɛ di o kɛlen na donc an ma se ka bouger cogo si la donc o wari ma se ka di donc an ma se ka bouger cogo si la donc dɔw ye o wari fisaya ni kidali récupéréli ye donc a bɛ o ɲɛfɔ kosɛbɛ kosɛbɛ maintenant nin kɔni kɔnɔ kɔni a b'a fɔ ko kow ma tiɲɛ donc a bolo a bɛ armée dɔn kow ma tiɲɛ ni président ɲuman sɔrɔla donc n'an sera k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ k'an ka fanga ta k'a don an sagonada fɛ ni a ka ca ala fɛ an bɛ se ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an bɛ se ka armée ɲuman sɔrɔ an bɛ se ka an ka jamana bɔ nɔgɔ la o kɔni o de ye bakuruba la an bɛ se k'a fɔ min bɛ yamusa ka livre kɔnɔ ma part de vérité a ye min ɲɛfɔ béret rouge ko kan ani a ye kaso jugu min kɛ ni bin kɛra a kan o ye a ka jate ye bon kumala surunyara ne bɛ se ka min fara o kan nin ɲɛfɔlen ye aw ye tan o kɔni ye k'a fɔ livuru sɛbɛnna ni dusu ye donc livuru sɛbɛnna ni dusu ye parce que livuru bɛ sɛbɛn tuma min na o y'a sɔrɔ a dusu bɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc a dusu bɔlen don mais o dɔrɔn tɛ livuru bɛ sɛbɛn tuma min na fana o y'a sɔrɔ a kun minɛlen don k'a bila kaso la illégalement donc illégalement c'est à dire que bin kun kɛra a kan o bin bin min tun kɛra a kan o la jo b'a bolo la parce que a ye kuma min fɔ sariya ma sariya ma bonya an ka jamana kɔnɔ sariya ma bonya sariya ma respecté parce que tout simplement a ye a fɔ cogo min na ale ye tɔgɔ min tun b'a la n' o ye minisiri kɔrɔ ye minisiri kɔrɔ tɛ se ka minɛ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ sariya haute cour de justice fɛ donc o kɔni o kɛra sariya sɔsɔ ye maliyɛn bɛɛ y'i ɲɛtugu sariya min kan bin kɛra a kan sariya sira min fɛ bon k'a minɛ o cogo la k'a bila kaso jugu la o kɔni o ye ko ye ko min ni o y'an bɛɛ ka kunmasuliko ye ko min ni o tɛ maliden si kun makɔrɔta donc o kɔni o ye binkanni wale de ye binkanni wale min sa a kɛra règlement de compte de kɔnɔ sa a kɛra marako juguya de kɔnɔna nka binkanni wale min kɔni ni o tun t'a fɔlɔ ye mais ni o kɛra Yamusa la critique la an bɛ se ka min fɔ fana livuru sɛbɛnna ni dusu ye mais kuma caman bɛ livuru kɔnɔ olu caman caman tɛ tiɲɛ ye dɛ parce que a bɛ kuma caman fɔ par exemple sada ma sada ɲɔgɔn ladiri kun ka dɔgɔ mali minisiri kɔrɔw la ala ka hinɛ a la sada sada ɲɔgɔn kun ladiri ka dɔgɔ sada tun ye cɛ ye wa sada tun n'a ye min fɔ a b'o kɛ anw bɛ se k'o seereya donc o kɔni c'est pas parce que sada m'ale dɛmɛ ko sada tɛ mɔgɔ ladiri ye donc o fana ye eh, jate dɔ ye ani fana ale ma kuma o k'ale to fanga la donc ale yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ale fana y'i da de parce que a ka intérêtw tun bɛ yen bon ale bɛ ka tɔw accuser ni min ye ale fana tun ye minisiriw sɔrɔdasiw ka minisiri de ye donc ni e ye sɔrɔdasiw ka minisiri ye ni e y'a mɛn ko béret rouge fagara donc e kɔni tɛ se k'a fɔ ko moyen t'e bolo k'o ko ɲɛdɔn e dun b'a dɔn o bɛ ka commencer ka sara ale ye mɔgɔ fɛn fɛn fɔ ale tun bɛ se ka nin bɛɛ wele parce que ale tun bɛ nin bɛɛ sanfɛ mais a fana y'i ɲɛ tugun o yɔrɔw kan k' a ka o don makaran donc a fana ma sɔn ka sariya kɛ béret rouge salen ninnu ye k'a to fanga la donc anw fana bɛ se ka min fɔ c'est que a nɔ t'a la o a nɔ b'a la o le fait que a fana y'i ɲɛ tugu o kan a fana tɛ se ka tɔw jalaki minnu kun to minisiriya la ni u fana y'u ɲɛ tugu ale ye minɛko juguya kan donc nin kɔni an bɛ min ye Yamusa Kamara a fana kɔni a tun bɛ système kɔnɔ parce que a b'a fɔ cogo min na Karim de y'ale kɛ a fa ka chef d'état major particulier donc a ko Karim de sera ale ma k'a f'a ɲɛna k'a ka kɛ a fa ka chef d'état major particulier donc o kɔni o b'a jira k'a fɔ hali livre in kɔnɔ a bɛ kuma kosɛbɛ a bɛ karim tantu parce que a b'a fɔ ko ale ba fatulen ye ko k'ale to kaso la k'u ma sɔn ka taa a ba janaja la ko mais ko karim y'i jɔ n'o ko bɛɛ ko karim ye ko caman k'ale a bɛ karim tantu o la ko malgré que k'o fa ye janfa kɛ ale kan donc o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ka yamusa kɔni mɔgɔ don a tun bɛ système kɔnɔ mais système ma diya a la de k'u kɛlɛla ale kɔni ale tɔgɔ tiɲɛna bin kɛra ale kan ale fana kɔni a kɔni bɛ kuma caman fɔ komi jɛjugu don jɛjugu ninnu tun ye ɲɔgɔn cogo ye anw kɔni anw bɔra ko caman kalama u tun bɛ u bɛ marcher cogo min na a kɔni a bɛ kangari da anw ye ko bube ye kɔni ko bube ma ɲi dɛ k'an k'o to yen donc a bɛ kuma o kan kosɛbɛ kosɛbɛ k'o mankutu tiɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc globalement an bɛ se k'a fɔ nin de ye an bɛ se ka min tɔmɔ yamusa kamara ka livre kɔnɔ ma part de vérité donc an ye enseignement caman ta a kɔnɔ nka an ye fɛn caman fana faamu système tɛmɛlen o fonctionnement na sisan kɔni ni nin vidéo diyara i ye i kana ɲinɛ i b'a partager k'a liker walasa mɔgɔ caman bɛ se ka bɔ an ka kibaruyaw kalama anw kɔni ka tɔn ni ala sɔnna a ma mali a bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na an bɛ a baaraw kan an bɛ labɛnw na i bɛ se ka adhérer an ka tɔn na an ka lien bɛ commentaire la ni ala sɔnna a ma k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma